Cén scéal go baileach atá i gceist sa leabhar? Baineann an scéal go bunúsach le duine uasal Sasanach, mion-uasal, Sir Charles Baskerville. Faigheann sé taom croí agus faightear marbh é. Meastar, b'fhéidir, gur scíle a thug a bhás. Tá mac dearthár leis le filleadh as Toronto chun teacht i gcomharbacht air agus ar a mhaoin. Agus tá imní ar chara leis an teaghlach, an Dr Mortimer, go mb'fhéidir go mbeidh an fear nua i mbaol agus téann sé ag triall ar Sherlock Holmes i Lúndain chun an cás a chur faoina bhráid. Deir sé freisin go mb'fhéidir gur. go mbeidh sé i mbaol mar gheall ar mhallacht atá ar mhuintir Baskerville, rud a théann siar go dtí gaol dá gcuid ar dhrabhlásaí a bhí ann agus ar tharraing a dhrochghníomhartha an mhallacht áirithe seo, a bhaineann le cú allta, a deirtear, a leanann an teaghlach ó shin agus a sliocht mar gheall ar an méid a rinne seisean. Mar sin. Tá úsáid shuimiúil bainte ag Doyle as béaloideas Shasana mar tá a leithéid ann, deirtear go bhfuil cúanna allta luaite le teaghlaigh ar fud na Breataine agus gur rud ósnádúrtha atá ann agus gur mallacht go minic a bhíonn i gceist. Tá clú agus cáil ar an gcarachtar Sherlock Holmes ar fud na cruinne. Agus tá scannáin agus sraitheanna teilifíse fós á ndéanamh mar gheall air, cé gur scríobhadh na scéalta seo ag tús an chéid seo caite. Cén fáth, dar leat, a bhfuil spéis i gcónaí ag léitheoirí sa bhleachtaire agus ina chuid eachtraí?
Carachtar dea-chumtha is ea é. Caithfear é a shuíomh ina chomhthéacs stairiúil. Bhí sé cineál eisceachtúil go mbeadh carachtar, abair, ag tús an fhichiú céad agus beagáinín roimhe sin, bhí sé eisceachtúil go mbeadh an carachtar céanna le fáil i níos mó ná leabhar amháin, abair, má smaoinímid ar na húrscéalta móra Béarla ag an am. Is eachtraí saghas aon-uaire nó scéal, scéalta iontu fhéin is ea iad go léir. Bhí, ó, ó chruthaigh Doyle, Holmes agus Watson, bhí siad le feiceáil ó scéal go scéal, go leanúnach. Bhí siad, rud a bhunaigh, nó a bhuanaigh a gcáil ar bhealach ná nach i bhfoirm leabhair ar dtús a tháinig na scéalta amach ach ar irisí, ar an Strand Magazine, mar shampla, Blackwood's Magazine. Ahem. Mar sin, cé go bhféadfaí locht a fháil orthu mar charachtair, go bhfuil siad, nach bhfuil siad iomlán, ahem, críochnúil, fós féin, fágann sé gur féidir go gcuireann an pobal léitheoireachta cineál aithne orthu, más féidir é a chur ar an mbealach sin, agus gur féidir cur leis an gcarachtar sin De réir a chéile, agus bhí cáil ar Doyle nach raibh mórán measa aige ar ar Holmes le himeacht ama, dúirt sé gur tháinig sé idir é agus an obair thábhachtach a bhí le déanamh aige, úrscéalta stairiúla a bhí á scríobh aige, mar shampla. Sin an fáth gur chuir sé deireadh leis, gur mharaigh sé é, abair, i scéal amháin. ach bhí éileamh chomh mór sin ón bpobal léitheoireachta go raibh air é a thabhairt ar ais. Cad é do mheas ar Cú na mBaskerville, aistriúchán Gaeilge Nioclás Tóibín ar an saothar? An bhfuil sé dílis don bhunsaothar nó an bhfuil a rian féin fágtha ag Tóibín ar an leabhar? Mar aistriúchán is dócha go bhfuil sé dílis don bhunsaothar agus go bhfágann an t-aistritheoir a rian féin air. Rud atá suimiúil faoin eagrán áirithe seo go míníonn an t-eagarthóir go ndearna sé coigeartú áirithe ar an ar an mbunaistriúchán, rudaí ar nós, bhuel, chomh maith leis an gcaighdeánú agus mar sin de atá déanta air, go raibh sé de nós ag Nioclás Tóibín, a d'aistrigh an an t-úrscéal Béarla, gan é b'fhéidir go raibh sé ag iarraidh b'fhéidir gan é a bheith ró-ghallda sa Ghaeilge agus mar sin go ndearna sé Gaelú áirithe ar shloinnte agus mar sin. Tá sé sin athraithe ag an eagarthóir reatha agus anseo is ansiúd gur fhág an t-aistritheoir sloinnte áirithe ar lár, b'fhéidir, ionas nach mbeadh blas ró, ró-Ghallda arís air. Tá, baineann tábhacht le sloinnte áirithe, sloinnte mioncharachtar áirithe, mar chuid den scéal, mar chuid den phlota, mar sin tá siad sin curtha ar ais ag an eagarthóir. An bhfuil aon scríbhneoir atá i mbun pinn faoi láthair sa Ghaeilge atá in ann an mhistéir chéanna agus an sceon céanna a chruthú is a chruthaigh Arthur Conan Doyle sa scéal seo? Anna Heussaff nó Biddy Jenkinson, cuir i gcás.
Ba dheacair do dhuine ar bith teacht i gcomharbacht ar, bhuel, ní teacht i gcomharbacht ar Doyle ach an méid a chuir seisean i gcrích a chur i gcrích arís mar ní hamháin gur go bhfuil buanna na scríbhneoireachta, buanna áirithe aige maidir le carachtracht agus reacaireacht agus insint ach. baineann sé lena ré féin, cé go raibh sé fé anáil méid áirithe Edgar Allan Poe agus scríbhneoir Francach, Gaboriau. D'éirigh leis siúd, ní hamháin cuid de chuid de chomharthaí sóirt an choinbhinsiúin a cheapadh, ach an rud go léir cineál a dhaingniú. Agus is é an pátrún sin, i ndáiríre, atá á leanúint. ag scríbhneoirí, don gcuid is mó, ní go hiomlán, atá á leanúint ag daoine, ag scríbhneoirí, ó shin i leith. Mar sin, aithnímid na comharthaí sóirt, téann siad siar go Doyle, ach ba dheacair, bheadh ar scríbhneoir rud, iomlán as an nua, rud nuálach ar fad a cheapadh agus a dhaingniú chun a bheith ar aon chéim feabhais le Doyle. Fiú amháin lena linn, bhí scríbhneoirí móra Albannach eile, Robert Louis Stevenson, chuir sé litir chuig Doyle a rá gur bhain sé an oiread sin taitnimh as scéalta Holmes, ach an comhthéacs inar chuir sé é sin ná go mbíodh siad á léamh aige mar mar shos, mar mar scíthléitheoireacht agus dúirt sé go háirithe nuair a bhí an tinneas fiacaile orm. So bheadh, bheadh, bheadh jab deacair ag scríbhneoir ar bith sa lá atá inniu ann an, an, an méid a bhain Doyle amach a bhaint amach arís astu féin.